ka na ka n'i ka fura ko yan paseke koli de b'a la awɔ an b'i ko ka tila ka nafolo baara kɛ ka d'i ma ka tila ka bololabagi dɔ bɛ yen awɔ k'o fana d'i ma kado la baasi tɛ o bololabagi n ye layidu ta salon n y'a di mɔgɔw ma awɔ wa ɲinan fana n b'a bololabagi in fana di mɔgɔw ma ɲinan ni ala ni kira ka jɛn baasi tɛ o bololabagi o ye bololabagi ne yɛrɛ bɛ min di mɔgɔw ma awɔ ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ n tun y'a dilan mɔgɔ min ni salon mawuludu denw tɛ n tun y'a dilan mɔgɔ min a tɛ tɛmɛ mɔgɔ saba mɔgɔ naani wa n tun b'a di mɔgɔ ma waa kɛmɛ ou bien waa kɛmɛ ni waa bi wɔɔrɔ mais n ye bololabagi de ŋaniya awɔ n ko n b'o fana kɛ kado ye ɲinan ka di mɔgɔw ma minnu ka a waliman dɔ an b'an ka sirifukɛ fɛ yen ali bubakar hayidara sirifukɛ salamaleykum waaleykum salam warahmatulahi taala barakatu hayidara nba korojo kulubali mm. baasi kɔni t'i la aa baasi foyi tɛ i ka kɛnɛ a baasi foyi tɛ alhamdulilayi aa an b'i dɔn ni bazɛn don ye mhm. nka bi ta in mm. bolofa b'a kan dɛ nin bazɛn tɔgɔ ye di parce que n tɛ nin bazɛn in dɔn dɛ mm. Nin ye bazin min ye ayi n tɛ nin dɔn a bɛ fɔ nin de ma ko koyira koyira koyira koyira nin ye tɔnbukutu fini de ye ɔhɔ i y'a faamu wa awɔ nin ye an ka fini de ye a cɛ ta bɛ yen a muso ta bɛ yen hun cɛw b'a don musow b'a don kuwa aa nin ka ɲi dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko koyira koyira aa baasi tɛ aa wala i mana pari cogo o cogo awɔ n damana damu koyira koyira mana mana mana y'a su dɛ ee Mhm, i mana pari cogo o cogo n'i ma koyira koyira don awɔ aa i ma i ma i ma i ma wuli dɛ tɔka jɛ don wayi baasi tɛ donc n'i kɔni ye nordiste ye koyira koyira n'i y'a don i bɛ nisɔndiya mhm. nka eh, bazɛn min filɛ nin ye oh. eh, nin koyira koyira in dilanna ne yɛrɛ ka madamu de fɛ oh, oh. i bɛ ne ka bazɛn ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ kuma bɛɛ sirifukɛ bɛ pari bazɛn daga la a bɛɛ bɛ dilan ne yɛrɛ ka madamu de fɛ n'o ye madamu hayidara worokiyatu tarawele ah, ale de b'a dilan ka a b'a dilan k'a feere hmm. atelier de couture b'a bolo wala donc ale de ye nin dilan mhm. ka di eh, ne ma ne ka bazɛn bɛɛ pratiquement ale de b'a bɛɛ kɛ wala i bɛ ne ka bazɛn fɛn o fɛn ye n na ale de b'a bɛɛ kɛ an na madamu fɛ
an na taa an munumunu yen n'ala sɔnna don dɔ insala kuku création kɔnɔ insala o la i k'a dɔn ka fɔ bamananw ko ko fɛn min bɛ maa senna teliya o kan ka i dala teliya n nakun ye fɛn min ye o de ye mawuludu sera ka ban mawuludu sera ka ban ɔ laada laadala ko la san o san i bɛ mawuludu i bɛ ko dɔ kɛ an bɛ se k'a dɔn ɲinan labɛn jumɛn sabatilen don ɲinan mawuludu kama wa i ye wele bila mɔgɔw ma ko mɔgɔw ka na labɛn ye jumɛn ye korojo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye n ye wele bila mɔgɔw ma u ka na i b'a dɔn mun na n y'o kɛ wa mm. ni dɔnnibaa bɛ baara kɛ awɔ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mm. mɔgɔw bɛ wuli ka na ne fɛ yen awɔ u bɛ ne yɛrɛ dɔn o ye tiɲɛ ne n'u bɛ ɲɔgɔn ye siga t'o la u bɛ ne ye mm-hmm. o ye danaya dɔ ye awɔ i y'a faamu mm-hmm. parce que mɔgɔ caman b'anw kumakan mɛn réseau de sanfɛ awɔ u b'an ye réseau de sanfɛ mm-hmm. donc mais u n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ ye wuli ka na awɔ a kun fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Hmm. ka danaya sabati ne ni n ka kiliyanw ni ɲɔgɔn cɛ aa o ye fɛn ɲuman ye i y'a faamu Mhm. mɔgɔ min ye kalabanci ye awɔ o t'a fɔ mɔgɔ ma a ye na dɛ ayi jamais i y'a faamuya o ye tiɲɛ ye o ye fɔlɔ ye Mhm. filanan ye mun ye awɔ dɔnni baara dɔw bɛ yen Mhm. dɔnni baara dɔw bɛ yen awɔ olu ka don sama la a man ɲi Mhm. parce que fɛn dɔw bɛ se k'a tiɲɛ baasi tɛ dɔnni baara dɔw bɛ yen a bɛ tɛmɛ i b'a bila ka taa sira minnu fɛ i bɛna a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ maga a la awɔ olu ka maga a la dɔrɔn b'a tiɲɛ o ye tiɲɛ ye n'i nana yan dalilu gɛlɛn dɔw bɛ yan awɔ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fɛ ka dalilu nin don sama la Hmm. ka taa di mɔgɔ ma ni dɛsɛ tɛ Allahu akbar nka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ extérieur la awɔ tiɲɛ na accès foyi t'u bolo ka na o ye tiɲɛ ye an miirila olu fana ta la n'olu ye weleli kɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn fɛɛrɛ bɛ tigɛ olu ta taa cogo la baasi tɛ walasa a kana tiɲɛ i y'a faamuya mais min bɛ se ka wuli ka na ka na ka n'i ka fura ko yan parce que koli de b'a la an b'i ko ka tila ka nafolo baara kɛ ka d'i ma ka tila ka bololabagi dɔ bɛ yen k'o fana d'i ma kado la baasi tɛ alihamudulila o bololabagi n ye layidu ta salon n y'a di mɔgɔw ma awɔ wa ɲinan fana n b'a bololabagi in fana di mɔgɔw ma ɲinan ni ala ni kira ka jɛn baasi tɛ o bololabagi in o ye bololabagi ye ne yɛrɛ bɛ min di mɔgɔw ma awɔ ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ n kun y'a dilan mɔgɔ min ni salon mawulududenw tɛ n kun y'a dilan mɔgɔ min a tɛ tɛmɛ mɔgɔ saba mɔgɔ naani Allahu akbar wa n kun b'a di mɔgɔ ma waa kɛmɛ ou bien waa kɛmɛ ni waa bi wɔɔrɔ mais n ye bololabagi in de ŋaniya awɔ n ko n b'o fana kɛ kado ye ɲinan ka di mɔgɔw ma minnu bɛ wuli ka na u ka mawuludu baara la alihamudulila i bɛ ko fura la i y'a faamu i bɛ ko fura la yiri la yiri ni fura i bɛ ko o la ka tile wolonwula kɛ parce que n'i nana i bɛ tile wolonwula de kɛ anw fɛ yan i y'a faamu o tile wolonwula n'i y'o kɛ an b'i ko o la hali ni jiginyɔrɔ b'i bolo i bɛ se ka na bamakɔ yan i bɛ n'a ko mm, ni mm. jiginyɔrɔ t'i bolo fana jiginyɔrɔ bɛ anw bolo a kama alihamudulila n'i nana i bɛ jigin mm. aw ka foyi t'aw ma n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna nin ye kado de ye kado don korojo ne tɛ foyi ɲini mɔgɔw fɛ nin na fo fɛn saba bisimila fɛn saba mm-hmm. a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i bɛ se ka wuli ka na na I y'a faamu awɔ n y'a faamu n'i bɛ se ka wuli ka na i ka baara in kɛ yan na ala kama i ka n'a kɛ baasi tɛ n'i nana n'i y'a ko min ye dalilu nin ne ma a ye ko n ma de sirifukɛ ko nin dalilu nin ko fo n'a sɔrɔ ala kira ko man di ala kira ala ye
ne ko e a ko ko nin dalilu in y'o de ye hmm. ni adamaden ka jɔnya tɛ awɔ walahi ne dan bɛ dalilu nin na ka se yɔrɔ ma ala de b'a dɔn mɛ adamaden ye jɔn de ye i mana fɛn o fɛn fɔ awɔ a bil'i kunna k'o bɛ ala de bolo ala de bɛ se ka a minɛ ala de bɛ se k'a bila n'o tɛ mhm. ni kuranɛ cɛ n dan bɛ fɛn min na o ye ala n'a ka kuranɛ de awɔ walahi n bɛ n kale o de la nin dalilu in ye dalilu ye hmm. waa kɛmɛ t'a dalilu sɔrɔ waa mugan t'a waa kɛmɛ ni waa mugan t'a dalilu sɔrɔ mɛ n bɛ k'a kɛ mɔgɔw ye joli n y'a ɲini u fɛ u ka joli ɲini ka di ne ma waa tan ani seegin waa tan ni seegin ye ti baarakɛ sara ye dɛ awɔ k'o fɔ bɛɛ ye o ye sɛbɛnnikɛla sɛbɛnnikɛlaw ka sara ani fɛn minnu bɛ kɛ dalilu n'o bɔra a la awɔ bilahi lazi la ila huwa ne ti dɔrɔmɛ ɲini
ayi dɔrɔn ni mun dara an na nin ka i bɛ na i y'a faamu awɔ n ko n bɛ fɛn saba de ɲini a fɛn saba min ni n b'o ɲini mɔgɔw ka na baasi tɛ o ye a fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ ka wuli ka na minnu bɛ se ka na minnu bɛ se ka na olu ka wuli ka na baasi tɛ a filanan ye mun ye o y'a baarakɛ wari ye awɔ waa tan ni seegin baasi tɛ ni sɛbɛnnikɛlaw ka wari ye fila mɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ n'i yɛrɛ nana i ko sirifukɛ nin minɛ n ye nin d'i ma ɔ d'accord nka k'a fɔ ko sara ye nin ye sara ye nin ye o t'a la baasi tɛ i y'a faamuya a sabanan ye mun ye a bɛ di e min ma ni baara kɛra ka d'i ma hmm. i k'i jilaja i ka tile bi naani ni kelen kɔni kɛ ka sɔrɔ i ma jɛnɛya kɛ hmm. ne bɛ nin fɛn saba de ɲin'i fɛ baasi tɛ fo n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka dalilu min di hmm. fo n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ walahi sinɔ n'i y'a kɛ ni kuranɛ cɛ ala y'i ka nafolotigi ala de y'a latigɛ
i ka sɔrɔ ala y'a latigɛ
i y'a faamuya dalilu gɛlɛnw don ne bɛ ka baara min kɛ ka bɛna saraka minnu bɔ a la ne yɛrɛ b'o dɔn siga t'a la salon minnu kun bɛ u y'a ye ne ye ɲɔgɔmɛ saba de faga salon a kɛra a ɲɔgɔmɛ kelen o kelen n y'a bɛɛ san miliyɔn miliyɔn a kɛra mɛ mɔgɔ min taara a tɛ tɛmɛ mɔgɔ bi saba kan walahi walahi siga t'a la tiɲɛ tɛ tiɲɛ don donc n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn nin dalilu in nin mawuludu in kado de don mɔgɔw ma mɛ farankan jumɛn sɔrɔla a la wala an ka cɛkɔrɔba dɔ ye kado dɔ k'an ye awɔ n t'a fɔ n ti kado in fɔ réseau sanfɛ dɛ baasi tɛ n ti kado in fɔ réseau sanfɛ baasi tɛ nka dɔnnibaa min don dɔnnibaa min don n'a ye kado in k'an ye il est multimilliardaire a mago foyi t'an ka wari la nka salon mawuludu la ne ye kado min kɛ ɲinan ale de nisɔndiyara ka o di a m'a di ma k'a fɔ ko nin baara k'a di mɔgɔ ma dɛ ayi a yɛrɛ de y'a baara kɛ k'a bila ka na di ne ma k'a d'i ka mɔgɔw ma ko mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na fo k'a sa a t'a fɔ n b'a kɛ di o kumana ɲinan o tigi y'o kɛ an ye mais n tɛna o ko o fɔ mɔgɔw ye o fana ye kado ye i y'a faamu k'a di mɔgɔw ma
a ɲinan ta ka di wa sara t'a la dɛ hmm. k'a fɔ o nana d'a ma sara t'a la ni mɔgɔ min y'a dɔn a nin bɛ se ka k'a kunna kunmabɔlan ye k'a di i bɛ se k'o di mhm. n'i ye fɛn di o don n'i ma fɛn di i b'i yɛrɛ baasi tɛ a hmm.
dɔnni mana d'i ma cogo o cogo a kunmabɔ a dɔgɔyara fara caya kan a kunmabɔ o bɛ barika da o don donc korojo mhm. ɲinan mawuludu n bɛ se k'a fɔ bolofa belebele de b'a kan siga t'a la ni mɔgɔ minnu nana hmm. an b'a ɲini u fɛ u ka u ka an ka kumakanw bila bato baasi tɛ n'i nana n'i bɛ ko mhm. kana taa yaala yaala kɛ i ka koli kɛ fɔlɔ awɔ furako ni yaala yaala tɛ bɛn n'i nana mhm. ko an ka an ka taabolo ye fɛn o fɛn an b'a bɛɛ f'i ɲɛna mhm. i ka baara kɛ o kan o ka ɲi i y'a faamuya donc korojo awɔ ɲinan n ye nin kɛ kado ye alhamdulilayi ala kira ɲɛda kama a tɛ tɛmɛ o kan n'a ye mɔgɔ minnu mago mago dilan mm. an b'a fɔ u ka dugawu k'an ye alahu akbar baasi tɛ wa n'u nana fana mhm. baara min bɛ ka kɛ o bɛn'o ye awɔ inshallah baasi tɛ baara min bɛ ka kɛ wa min bɛna k'u ye mm. n'ala sɔnna o bɛn'a ye baasi tɛ mais ne tɛ ala ye ne t'a kira n tɛ se ka bɛɛ mago dilan siga t'o la n tɛ se ka bɛɛ mago dilan ala de bɛ mɔgɔw mago dilan o ye tiɲɛ ye voilà inshallah n bɛ se ka min f'i ɲɛna awɔ o y'o ye mhm. ni mɔgɔ min mago b'a la awɔ korojo bɛ wuli ka se an ma mhm. i y'a faamu awɔ

79 55 59 52 o don o ye Côte d'Ivoire nimoro ye unhun i y'a faamu awɔ o kɔfɛ Burkinakaw unhun n'u ma Côte d'Ivoire n'u ma nimoro in sɔrɔ appel la u bɛ se ka vocal ci an ma baasi tɛ parce que réseau man ɲi kuma dɔ la awɔ Burkina fana bɛ o cogo kelen na unhun Burkina ta ye ɛɛ 44 03 03 96 o don 44 03 03 96 unhun nin nimoro ninnu de y'an ka nimoro baarakɛ nimoro ye baasi tɛ aw bɛ weleli kɛ nin kan unhun mais n'aw ye aw tɔgɔ sɛbɛn nin na dɔrɔn awɔ aw b'a fɔ k'u ka nimoro dɔ di aw ma unhun 74 dɔ bɛ di aw ma o Awɔ. nimoro ye ne yɛrɛ ka nimoro direct ye unhun i y'a faamu o ye ne yɛrɛ ka nimoro direct ye o nimoro y'o ye donc n bɛ se ka min fɔ o ye nin ye inshallah kɔrɔjɔ kulubali a diyara n ye serifukɛ i k'a dɔn k'a fɔ n b'a dɔn filɛlibaaw ye faamuyali sɔrɔ wa n b'a dɔn maaw na na i n'a fɔ salon jama bɔra cogo min na ɲina maaw na na o cogo la an bɛ ala deli yarabi ala deli minnu bɛna kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo hayidara